an balimaw aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni su an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma silamɛya foli la asalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu nin y'aw denkɛ aw dɔgɔkɛ adama jara viyebilen dɔw den dɔw mɔden bi an bɛna video dɔ bila aw ye ko kura tuguni bi video in an bɛna bila fɛn min kan o de ye jamana in min ye banki bɛɛ lajɛlen mali bankiw ani asiransiw o bɛɛ lajɛlen kɔni taara gɛrɛfu la ɔ u taara gɛrɛfu la ka da kun jumɛn kan an bɛna o ɲɛfɔ aw ɲɛna ɔ banki bɛɛ lajɛlen taara gɛrɛfu la asiransi bɛɛ lajɛlen taara gɛrɛfu la an bɛ don min na i komi bi maliden cɛ muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan ɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'a ta i ɲɛ kini ka nin waati in na nka ne badenw an bɛ min fɔ an bɛ segin o kan ko fanga de ka kan ka lamɛnni kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la barisabu n'i y'a mɛn fanga fanga de sigilen don buna hadamadenw olu kama fanga sigilen tɛ jiriw kama a ma sigi waraw kama a sigilen tɛ jinɛw kama fanga sigilen bɛ maaw de kama o de kama an b'a fɔ ko fanga ka kan ka lamɛnni de kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la ka lamɛnni kɛ a taamabere ye nka ne badenw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ tɛ badenfɛn ye tiɲɛ ka kan ka fɔ ko ni i ɲin dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye nin waati laban in na an kɛlen bɛ ka min ye o de ye k'a fɔ an ka jamana marabaaw an ka jamana ɲɛmaaw jamana kuntigi n'o ye alhaji ibrahim bubakari keyita ye malidenw ye danaya ta k'a d'ale min kan k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye ale kɛlen jamana ɲɛmaa ye ale fana ye danaya ta k'a da dɔw kan k'olu k'a baarakɛɲɔgɔn ye olu maa caman bɛ yen bi olu ma jigiya minɛnw fa olu tɛ ka jigiya minɛnw olu tɛ k'o fa an bɛ don min na i komi bi ne badenw o de kama an bɛna tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi fili min b'o yen n'o kɛra banki mɔgɔw taali la gɛrɛfu la ani asiransi mɔgɔw bɛɛ lajɛlen taali la gɛrɛfu la a sɔrɔla mun de nɔfɛ a sɔrɔla maa dɔ bɛ yen u k'a ma ko isiyaka tarawele o isiyaka tarawele o ye awa assurance min bɛ yen n'u k'a ma ko nsia o y'o baarakɛla ye ɔ baarakɛla don nka sɛndika fɛnɛ don f'o ka faamu a bɛ sɛndikaya la nin yɔrɔ in na yen ɔ kabini ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ye nsia kunna yanni olu ka na nsia yɛrɛ mun de don nsia ye assurance de ye ɔ ivoiriyɛnw ka assurance don a bɛ farafinna dugu caman na i n'a fɔ a bɛ mali la cogoya min na ɔ tumana min na ni jamana yɛrɛ guvɛrɛnɛman foroba cakɛbaaw wulila k'u jɔ ɔ min ye untm ye foroba cakɛbaaw olu ye laɲini dɔ kɛ k'a fɔ min ye foroba cakɛbaaw ye ani kɛnyɛrɛyew ɔ guvɛrɛnɛman ta ani ong k'a fɔ baarakɛlaw sara kan impôt min bɛ yen n'o bɛ tigɛ baarakɛlaw sara la k'a ka ca ko ka dɔ bɔ a la tumana min na n'o kɛra jamana nan'u ka welekan lamɛn n'o ye jamana marabaaw ye k'a f'u ye min fɔ tiɲɛ don o tuma jamana y'a lajɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la dɔrɔmɛ seegin k'o bɔ impôt la baarakɛlaw sara la tumana min na n'o kɛra ne badenw ne sinjiw jamana yɛrɛ labanna ayiwa k'o sariya ta jamana kɛlen k'o sariya ta sa n'o ye jamana faamabaw ye an'a kuntigibaw olu jɛra k'o sariya ta o sariya talen kɔfɛ sa o tuma k'o ka lawaleya o bɛ ka lawaleya foroba cakɛbaw ani kɛnyɛrɛye cakɛlaw administration taw ani ONG taw a bɛ ka lawaleya bɛɛ lajɛlen kun o tuma na kɛmɛ kɛmɛ sarada la gouvernement ko min ye 8 pourcent ye k'o ka tigɛ ka bɔ ayiwa foroba baarakɛla bɛɛ sara la 8 pourcent o ka bɔ a la nka ne badenw a nana sɔrɔ sa min ye nin cakɛ bonda in ye asiransi de don ɔ asiransi n'u ko a ma ko nisiya o baarakɛ yɔrɔ in a fɔra ko ka 8 pourcent min bɔ baarakɛlaw sara la nin cakɛ bonda in ti k'a kɛ u ti k'a kɛ tumana min na ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɛ mun de nana kɛ min y'u ka sɛndika ɲɛmɔgɔ ye n'o ye isaka tarawele ale nana sɛbɛn kɛ ka ci baarakɛyɔrɔ in ɲɛmaayaso ma k'a f'u ye k'u k'u bonya dɔɔni sa ka d'a kan min ye jamana ye n'o ye mali ye ɔ o yɛrɛ sɔnn'a ma guvɛrɛnɛman sɔnn'a ma ka sariya bɔ k'o bi tali sariya min bi 8 pourcent bɔ impôt la baarakɛlaw ye nka k'a tɛ ka lawaleya yan dɔrɔn de n'o tɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ 8 pourcent bɛ ka bɔ a la o lɛtiriw sɔrɔ tumana min na u ko isaka ye jɔnni ye n'a bɛ nin lɛtiri ci olu ma olu t'a bɔ a la bi olu t'a bɔ a la sini u ma dan o ma u tilala ka sɛbɛnfura dɔ bɔ ka isaka tarawele nin k'a gɛn ka bɔ baara la o bɔlen baara la min ye sɛndikaw ye banki ani asiransi bɛɛ lajɛlen jɛlen ka fara ɲɔgɔn kan olu farala ɲɔgɔn kan apdf u ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ u y'a laɲini u ye laɲini min kɛ u ko ko k'a lajɛ ayiwa min ye jamana ye awa tiɲɛ yɛrɛ la ni min filɛ senna nin u ni jamana ka sigi ka kuma kɛ u ni jamana ɲɛmaaw ka sigi u ka kuma nka sigi ka kuma min n'u y'o laɲini u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigi ka kuma u ma se ka sabati u ye kalo kelen kɛ munumunu saalo la ka sɔrɔ u ni jamana marabaaw ma se ka sigi ka masala nin ko in kan olu dun baarakɛ ɲɔgɔn gɛn bɛ nin cogo in na sɛndika mana gɛn nin cogo in na a dun fɔra ni mɔgɔw ye maa tan sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni maa ye maa tan sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ ko sɛndika ka sigi ɔ nka ne badenw maa min bɛ baara kɛ nin yɔrɔ in na yen a ka ca maa mugan ni kɔ ye sɛndika bɛ yen a mɛnna ɔ nka ninnu ko k'u ti jamana yɛrɛ sariya labato jamana yɛrɛ sariya min da k'u t'o labato o kelen u ye isiaka tarawele u y'a gɛn ka bɔ baara la k'a licencier k'a bɔ baara yɛrɛ la pewu tumana min na n'a bɔra baara la pewu wulikajɔw nana kɛ sɛndikaw fɛ u nana don min ye foroba cakɛbaaw walima ong baarakɛlaw baarakɛ yɔrɔ dɔ de bɛ min ni bɛɛ lajɛlen kun fɔ n'o ye l'inspection de travail ye u donna yen ka tu gosi k'a ɲɛɲini ka dɛsɛ u ma ɲɛ sɔrɔ a la ɔ l'inspection de travail fana y'a lɛtiri sɛbɛn k'o ci NSIA ma k'a f'u ye u ye min kɛ k'u ye sariya sɔsɔ barisabu u tɛ se ka maa bila ka bɔ baara la ka sɔrɔ olu t'a kalama ɔ u labanna ka lɛtiri kɛ k'o ci gouvernement yɛrɛ ma waleya min kɛra n'o ye sɛndikaw ye ɔ gouvernement yɛrɛ minisiri min bɛ yen n'o b'an ka foroba cakɛbaaw kunna o baarako ɲɛnabɔli fonction publique n'o ye madame jara raki tala ye ale ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci baarakɛ yɔrɔ in ma n'o ye NSIA ye k'a f'u ye u ye nin min kɛ u ye jamana sariya sɔsɔ u k'u bɛɛ lajɛlen la a ma ja sɛndikaw ka laɲini ye min ye ko isiaka tarawele k'a ka segin a ka taa a ka baara kɛ nka ni maa ninnu ko k'o tɛ kɛ nka nin si ma kɛ baasi ye 72 heures u nan'o kɛ gɛrɛwu la préavis de grève u y'o déposé tile tan ni duuru taama bɔ sisi ma bɔ ka laban ka taa gɛrɛwu la ɔ ne badenw o gɛrɛwu o bi ban jumadon o bi baara daminɛ u y'a jira k'a fɔ min ye seli ye o kama n'o ye seliba ye maaw mago bɛ wari la olu bɛ baara daminɛ k'u sigi ka gouvernement lajɛ ka laɲini kɛ gouvernement fɛ ko kura tuguni préavis de grève wɛrɛ bɛ yen 72 heures b'u b'o déposer tuguni o 72 heures u b'o déposer o tuma na ka tile tan ni duuru kɔnɔ gouvernement ye ko kura tuguni nka u bɛ seli di maaw ma buna hadamadenw ka lafiya barisabu bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ ka kɛ kelen ye ne badenw mun de nana kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tumana min na ni ninnu bɛ nin girinkajɔ la ninnu bɛ nin boli boli la gouvernement nana mun kɛ minisiri dɔ bɛ yen minisiri min bɛ yen n'o ko a ma ko mamadu ismaili konatɛ mamadu ismaili konatɛ ale nana sɛbɛn bɔ ni ka di nin baarakɛ yɔrɔ in n'o ye nsia ye n'o ye assurance in ye a ɲɛmaa ka sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min n'a y'a jira k'a fɔ ko maliden don k'a sɔrɔ ivoirien don nationalité malienne k'o bɔ k'o d'a ma k'a sɔrɔ ninnu b'u ka laɲini na u ma bisimila ɔ ka nin da k'o kɛ maliden ye nin bɛɛ lajɛlen ye sɛndikaw dusu tiɲɛ ni ka taa gɛrɛfu la ɔ tumana min na ni mamadu ismail konate n'o ye ministre de la justice ye ale ye nin baara kɛ k'o sɛbɛnfura ka tila k'o ta ka taa n'o ye yɔrɔ jumɛn a y'o sɛbɛnfura ta ayiwa ni ka taa n'o ye conseil des ministres la ɔ sɛbɛnfuraw fana dara conseil des ministres la mali ka jamanakuntigi n'o ye alhaji ibirimu bubakari keyita ye ale ye sɛbɛn tɛgɛnɔrɔ bila premier ministre o ye sɛbɛn tɛgɛnɔrɔ bila an bɛ kankari min da nin yɔrɔ in na o de ye mali ka jamanakuntigi n'o ye alhaji ibirimu bubakari keyita ye alpha umari konare a ye perezidanya kɛ amadu tumani ture a ye perezidanya kɛ perezidan in si tɛ yen sɛbɛnfura n'a nana f'u k'a kalan fɔlɔ fiɲɛ min bɛ mali ka jamanakuntigi la o ye sɛbɛnfura kalanbaliya ye ale y'i bolonɔ bila nin sɛbɛnfura in na k'a sɔrɔ a ma kalan ninnu bɛ ka laɲini kɛ k'u ni faamaw ka sigi ka kuma u bɛ ka laɲini kɛ tuma na min na u ni faamaw ka sigi ka kuma o sigi ka kuma o ma bɔ bilen u ma se ka sigi ka kuma yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ fiyewu barisabu minnu ka kan k'u bisimila o ma u bisimila o de la sisan sa ninnu dara gɛrɛw la ne badenw jamana bɛ cogoya min na jamana in an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ tɛ baden fɛn ye fiɲɛ dɔ bɛ ministre de la justice la waati o waati ni jamana in b'a fɛ ka suma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye hali n'i y'a sɔrɔ don tɛmɛnenw na a delila ka taa i yɛrɛ kalifa walima ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ silamɛ tɔnkulu dɔ la n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du mali ye n'a taara i yɛrɛ fɔ yen ka ɲɛfɔliw kɛ a donnama kalama fɛnɛ a taara olu bila fili la tiɲɛ de ka fɔ ɲɔgɔn ye barisabu a y'u bila fili la ka da mun kan o y'a sɔrɔ bolokoli ko kuma kun a mɛn bolokoli bɛna kɛ a tɛna kɛ ale y'a fɔ dɔw ye ko a bɛ kɛ awa ka t'a fɔ ninnu ye k'ale m'a fɔ o tuma a tun b'a fɛ ka silamɛw yɛrɛ dama kungari ɲɔgɔn na tiɲɛ fɔ waati sera tiɲɛ wɛrɛ jumɛn fɔ waati sera tuguni an ɲɛ b'a la k'a fɔ hali maa min tɛ misiw minyɔrɔ la ɛɛ filenden nɔ bi ne ni ras bath an tɛ hakilina kelen na dɛ an ka taabolow tɛ kelen ye hali n'o y'a sɔrɔ min ye 2013 ye san ba fila ni tan ni saba ka se 2012 san ba fila ani tan ani fila kudeta kɛlen kɔfɛ o y'a sɔrɔ ne ni ras bath an bɛ hakilina kelen na nka bi an ka hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ an tɛ hakilina kelen na awa an kuntilennaw tɛ kelen ye ɔ diɲɛ yɛrɛ ye hakiliko ye waati dɔw la bɛɛ n'i taama fan don nka a ye waleya min ta k'o sɛgɛrɛ tiɲɛ fɔ waati sera o waleya ye jumɛn an y'a ye min ye mamadu ismail konatɛ ye fɛnkɛ ni waati ni jamana ko a bɛ suma ale de bɛ jamana kalaya ale de ye minisiri ye bi minisiri min bɛ yen an kɔni t'a dɔn fɛn min b'a ni jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ nka hali o yɛrɛ o masala bɛ se ka kɛ koyi o masala bɛ se ka kɛ o min bɛ yen ani jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ o ye affaire tomi affaire tomi min n'o wulila o de kɛra sababu ye mali ka jamana ɲɛmaa y'ale ta k'ale sugandi k'a ka taa affaire tomi a ka t'o ɲɛɲini faransi a taara ka na gindo caman b'o ko kɔnɔ a nana min kɛ a ma kuma bilen o gindo bɛ a ni jamana ɲɛmaa cɛ an b'an yɛrɛ ɲininka o gindo min bɛ a ni jamana ɲɛmaa cɛ o de kama ayiwa a bɛ k'i sago kɛ jamana na wa barisabu a tun ye laɲini dɔ kɛ fɔlɔ n'o ye arasa minɛni ye o nana kɛ sababu ye ka jamana k'a lomolanba jamana tun bɛna dafiri o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tuguni ɔ min ye arasa ye k'a to a ka taama senfɛ o taama in senfɛ ko kura tuguni a nana laban ayiwa min ye condamnation ye ka arasa condamné o laɲini fana tun ye mun ye ayiwa o waati la o t'o kɛ waati ye ɔ nin waati in fana na tumana min na ni révision constitutionnelle ni aseyidi sɛk serifu usumani madani hayidara ani bamakɔ turew ni daravew olu wulila k'u jɔ k'u cɛsiri kosɛbɛ min bɛ se k'a to cogoya min na jamana ɲɛmaa ka ko in sonsoro fɔlɔ n'o ye révision constitutionnelle référendum a k'a sonsoro mali jamana ɲɛmaa y'o sonsoro yaasa jamana ka se ka suma barisabu laɲini tun kɛra taama kɛbaaw fɛ k'a fɔ ko in yɛrɛ ka dabila pewu dɔ yɛrɛ ko ko a kɔnɔna ka changer dɔ yɛrɛ ko an t'a la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'a yera k'a fɔ mamadu ismail konatɛ ale tilala ka nationalité ta k'o di nsia directeur ma an dun bɛ waati min na komi sisan jamana bɛ cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ a cogo dɔn o tuma jamana in bɛ taabolo min na bi jamana in bɛ lahalaya min na bi maa b'i yɛrɛ ɲininka mali ka jamanakuntigi n'o ye ɛlɛhaji ibrahim bubakari keyita ye ale ye danaya ta k'a da maa minnu kan k'u ka faso jɔ k'u ka faso baara caman b'a la bi minisiriw la minnu bɛ yen n'u tɛ k'u jɔyɔrɔw fa mali ka jamanakuntigi jɔyɔrɔ dun ye jumɛn ye o la sisan ka minisiri ye n'a tɛ k'a jɔyɔrɔ fa ayiwa o tuma na mun de bɛ kɛ sisan mali ka jamana ɲɛmaa fɛ minisiri min n'a tɛ ka jamanakɔnɔdenw lamɛn a tɛ ka jamanakɔnɔdenw sago kɛ bi mamadu sumayila konatɛ a y'o minisiri dɔ ye o ka fɔ o tɛ foyi kɛ tiɲɛ fɔ waati ma bi a ka fɔ ne adama jara viyebilen ye maa ye n tɛ kuma maa kan ni n ma tiɲɛ sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'i man ɲi ne tɛ kuma nka ni n ye tiɲɛ sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan don min na tiɲɛ ye min ye ne b'o fɔ tiɲɛ ni n y'a sɔrɔ don min k'a fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ ye min ye ne b'o fɔ ɔ nka bi bankitigiw kɛra hakilima ye asiransitigiw kɛra hakilima ye olu ko nin bɛɛ kɔfɛ olu bɛ jamanadenw ka tɔɔrɔ lajɛ olu b'u ka degun lajɛ u y'u ka gɛrɛfuw wuli ko u bɛ seli u b'o di jamanakɔnɔdenw ma an ka seli kɛ lafiya la ka tila ka préavis de grève déposer o ye tile tan ni duuru ye o tile tan ni duuru n'o fana banna k'a sɔrɔ mali ka jamanakuntigi n'o ye alhaji ibrahim bubakari keyita ye a n'a ka minisiriw ɔ min ye isaka tarawele ye a ma ta baara la ɛnisiya la o tuma olu kan ka taa sira min fɛ olu bɛ t'o fɛ an dun ye min mɛn ko ɛnisiya ko olu b'a perefere ka wuli ka bɔ mali la yan ni nin sariya in labatoli ni isaka tarawele tali k'o don u ka baara yɔrɔ la tuguni k'olu t'o kɛ bada ɔ dɔ yɛrɛ ko u y'a jira k'a fɔ NSIA k'u b'a préféré min ye awa i k'a dɔn Isaki Tarawele k'a ka wariw bɛɛ lajɛlen sara a ye n'o y'a ka dommage intérêtw ye olu b'o préféré ni a tali ye bi ka don an ka gouvernement ye ka don ayiwa i k'a dɔn NSIA la ne badenw ko cayara a kolonjora ni k'a fara ɲɔgɔn kan an b'an yɛrɛ ɲininka ni NSIA n'ale ma nin bɔ a sen na n'ale ma nin baara kɛ étranger wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan n'u bɛ baara la yan u ka baarakɛ bondaw bi yan yala ni NSIA ma nin wari bɔ k'a fɔ wari min n'a tigɛra baarakɛlaw k'a ka tigɛ ka bɔ u sara la n'o ye 8 pourcent ye o ka bɔ a la u ka impôt la u kan'o sara bilen 8 pourcent u kan'o sara bilen ni NSIA n'o ye assurance ye ivoiriyɛnw ka assurance n'o ma se k'a tiimɛ yala étranger jumɛn bɛna a tiimɛ bilen an bɛ ɲininkali fana kɛ yala i bɛ se ka taa Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen ka sariya ta Mali société dɔ k'a fɔ k'i t'i yɛrɛ bila o sariya hukumu kɔnɔ wa o tuma an bɛ wele bila Mali ka jamana kuntigi ma n'o ye Alaji Iburahima Bubakari Keyita ye ko maninka de don ko faama de don ko mɔgɔw dara la ko kankelentigi ko cɛmɔgɔba mɔden don k'o de y'a to ko mɔgɔw dara la ko kankelentigi don ko nka maaw bɛ ɲini ka siga a ka kankelentigiya in na dɛ o tuma na k'a ka kankelentigiya taalen don mini k'a ka wuli k'i jɔ manden masa k'a ka wuli ka jamana bɔ bolola nin waati na ka bɔ minisiri juguw bolo ne tun b'a fɛ ka nin video bila wula in na hakɛto bɛ nin kan salala Mahamadu